ee ọhaneze ndị ọma ndị na-ege ntị anyị nọ n'obi igbo ghana nke onye ndu ndị igbo niile n'ala ghana bụ eze his royal majesty eze dr ambassador chukwudi jude ihenetu ee mkpụrụ abalị ole gara aga anyị nụrụ ka esi na-ebo nwa amadi a ebubo dị iche iche na ọ kpara nkata na obodo naijiria na ndị ọhaneze na ha gbakọrọ aka jide ndị ipob wụ ndị nke nọ na nzukọ ee eh, mana anyị nọ ebe a anyị nwa ndị wụ ndị nta akụkọ ka anyị were nụ site n'ọnụ ndị chief ndị nze na ndị ọzọ nke e nwere n'obi igbo n'ala ghana eziokwu mbụ ndụ
ihe a mbụ afọ itoolu ka anyị chiri nwa okorobịa ahụ mbụ His Royal Majesty Eze Dr. Ambassador Chukwudi Ihenetu echichi eze Igbo Ghana niile ya bụrụ onye ndu anyị da-achịkọta anyị o nweghị ihe ọbụla mmerenụ ọ naghị agbakọta maka ndị ụmụ Igbo niile ife mere ya bụ na ndụmọdụ ka anyị na-achọ ka anyị nye Ụmụnne anyị bụ ndị zipụrụ ozi nke ụgha gbasara eze Igbo Ghana maka na eze Igbo Ghana bụ onye Chineke nna ji wee na-enyere ụmụ Igbo aka na Ghana. Eze Dr. Ambassador Chukwudi Jude Ihenetu anyị maalụ abụrọ onye ori ọ bụrọ onye ama ụgha ọ bụrọ onye na-aghọ aghụghọ ọ bụkwurọ onye na-aplan imegide mmadụ so oge anyị nụlụ ife a o wutelụ anyị rinne anyị wee na-asị anyị bụ ndị ichie na eze chukwudi ihenetu anyị maalụ bụ somebody dị very straightforward na-enye ndị Igbo aka ma ndị Naijiria niile nọ na Ghana ọ na-enyere fe aka rinne for the past nine years echili eze so kedu etu ọ ga-esi wee nọkatakwazịa ndị ọ na-azọ azọ o solukwa gbuwe fe egbuwe biko onye isi ee eh, dịka ihe a si nọ na-agba kemgbe anyị si were na-anụ ya ee eh, anyị ghọtara n'ezie n'ezie sị na ihe a wụ na social media ka ọ na-agba ee eh, enwekwenụ ka esi were site n'ọfịs big office ndị IPOB were na-eme nwa amadi accuse biko kemgbe ihe a na-agba enweela nke unu si were nụ site n'ọnụ ndị isi ndị IPOB hmm. naijiria ekene m unu ndị igbo ekene m unu ife mele ya bụ na oge anyị nụlụ ife ezigbo iwe wela anyị anyị wee chọba ka a mala ebe o si wee pụta and eh, anyị emesigo wee chọpụta na ife a bụ ndị ilo na-aghọ aghụghọ anwa na ife esirọkwanụ na ọfịs ndị ipob and etu chukwu si alụ ọlụ onye isi ndị ipob na west africa abịakwugo kwue na ife esirọkwa from their office
ekene m unu ndị igbo ndị ọma na-ege ntị Afa mụnwa wụ Chief Maduabuchi Oha, Ọgarasinachi ndị Igbo na Ghana, na wụkwanụ onye na-anọchite anya ndị Igbo na Kasoa dịka onye na-apụtara ha dịka eze udo ha na ana Kasoa Central Region. Oge anyị nụrụ ebubo ụgha niile a ha na-ebo, ọ gbagwojuru anyị anya. Mana ihe karakwara anyị obi mere anyịnwa wụ ndị ichie na ndị na-anọchite anya ndị Igbo na mpaghara Ghana dị iche iche ji wee gbakọta n'Obi ịbịa kwuo okwu a n'ụbọchị taa wụ na anyị enega anya hụ that na ndị ọjọọ juru ebe niile na ụfọdụ jụrụ ndị chọrọ ka a nụ afa ha o nwere ihe ha ma ha ga-eme a ga-eji nụ afa ha na-abụghị ka ha bịa mebie afa eze Igbo na Ghana ka ọ wụ na anụwala afa ha aha m bụ Chief Herbert Kevin omeọgọ ndị Igbo 1 na Ghana ee ihe niile agbaga na ọ gbara ọ gbara Igbo gharịị gbakwanụ m dasị ihe o juru m anya because nwa amadi a na-ekwu okwu ya wụ eze Igbo nwa amadi a na-ekwu okwu ya wụ eze Igbo eze Dr. Chukwudi Ihenetu ọ wụ onye anyị nwa ma na Ghana ke kemgbe ohu afọ gara aga before ya bịa wụrụ eze ọ wụ and enyochara anya dịka onye isi ndị ichie kwuru enyochara anya nyocha nyocha nyocha ihe gbasara eze awụ onye ọla ahụ na si mee ya eze enyochara anya nke ọma nyocha nke ọma ọfụma ma ya na-esi before a sị okay ihe a marụrụ gị emekwana ihe ya mezie ihe niile ọfụma so ihe mere na awụ ndị niile emega ihe a wụ mgba okpuru ka ha gbaga nwa amadi ataala ndị igbo ahụ nke nnukwu na ghana kemgbe afọ itoolu afọ itoolu gara aga ọ pụtara mewe ihe ọ taala ndị igbo ahụ
eze igbo is a broad network in ghana and uh, ozi ọbụla eze igbo na-ezi na central region as onye o chiri echichi na Kasoa ọ na-eme ka m nweta idea biko ndị Igbo ndị nwe mmadụ ana m achọ ka unu ghọta na during the lockdown Eze Igbo did a lot of

But through Eze Igbo, they have hope. I pray that God will guide him, protect him, and guide all Igbos in Ghana. Ewonu, eh, aha m wụ Chief Godwin Uche Anyong, onyeisi ndị Ọhaneze Ghana chapter. Eh, since abalị ole na ole gara aga ka m bịara hụwa n'akwụkwọ ihe gbasara ebubo a na-ebo eze ndị Igbo na Ghana karịchakwa nke na ndị Ọhaneze sokwa n'ime ya ya wụrụ ihe mwute nyere mụnwa nyekwara ndị Ọhaneze niile bi n'ala Ghana n'ihi na o juru anyị anya otu mmadụ ga-esi chee echiche si na ndị Ọhaneze nke ndị Igbo gakwa akpa nkata ka a bịa buru ndị Igbo mana m lechara ihe ahụ ebe ọkwanụ anọọla m n'ala Ghana hụ ọtụtụ ihe niile na-eme n'ime ya nke kachasị nke ihe gbasara nzọrọ nzọrọ onye ga-achịnụ mụnwa n'onwe m kwekọta n'eziokwu n'eziokwu ọ wụ aka ndị iro ndị na-achọ otu ha ga-esi megide onye ọchịchị nke na-achị ndị Igbo nke kachasịkwarị nke unu lezie anya o nwekwa ndị iro nke ndị ọhaneze nwere obodo Ghana n'ihi na ọnwa ole na ole gara aga ka otu nwa afọ Igbo kwa kpọpụrụ ndị ọhaneze ụlọikpe nke anyị na ha ka nọ n'elu ya ekwuchabedo okwu ya ya wụrụ ihe na-awụ ihe mwute nyere mụnwa nyekwara ndị ọhaneze Ghana otu ndị Igbo ụfọdụ si na-akpa agwa n'ala Ghana n'ihi na anyị chekwara na ihe gbasara eze nke e kwuru okwu ya maybe since afọ itoolu gara aga na ọ bịala n'isi njedebe ee eh, n'ezie n'ezie anyịnwa bụ ndị nta akụkọ Eze Igbo TV Ghana anyị abịala n'obi igbo niile na ghana anyị abịala n'obi eziokwu ee eh, anyị ajụtụkwalanụ ụmụ ruru ajụjụ dị iche iche na ndị nze na ndị ọzọ nke nọ n'obi igbo ghana ee eh, anyị anụkwalanụ ihe ha kwuru ịgwa unu eziokwu ee eh, akụkọ a niile a na-akọ ife a niile a na-efe ihe a niile a na-ekwu enweghị nke bụ eziokwu anyị enyochala ya anyị enyochala ya hụ na o nweghị nke bụ eziokwu onye ọbụla gị biko ebe ọbụla gị nọ gaa hụ ma mmadụ post were gị ma mmadụ asị gị na gị lekwe lekwe ihe nke Eze Igbo Ghana mere sị ya na ọwụ asị na ọwụ okotoko asị nke si n'ala ọkụ mmụọ na-apụta aha m wụ Chief Blessed Victor Chibuisi Ndụ Ejikemeụwa ee biko ee ihe ọwụla gị wụ ihe nụrụ biko ee amela ọsịsọ buru ya gagharịwa biko achọrọ m ka ị follow Eze Igbo tv on social media in general and Eze Igbo tv as well biko ị ga-ama nke wụ eziokwu biko asị m ndị igbo ndị ọma na-ege ntị ya gaziere unu ya gaziere unu ndụ mmiri ndụ azụ azụ anwụla mana mmiri ataghị ndị igbo anyị ga-ebi ogologo ndụ igbo nọ na Ghana ogologo ndụ bụ nke anyị n'okwu udo